Cén fáth ar thugas sna nóchaidí fé Georg Trakl a aistriú go Gaelainn? Cén fáth an uair áirithe úd? Cén fáth Trakl? Táim ar an mbóthar go Salzburg an áit ina rugadh é, uimhir a haon Waagplatz, ar a dtugtar Traklhaus inniu, an mbeinn ag cur isteach air, b'fhéidir. Fuil sé ag glaoch orm? Ar dheineas feall air, ar a chuid briathra.

cathair a shamhlaítear le Mozart ach taibhse eile laistiar di. An musaemsa lán de chomharthaí, an té a bhí ar fán a cailleadh chomh hóg sin. Is álainn é an duine agus é á nochtadh sa doircheacht, alltacht air nuair a bhogann a lámha is a chosa agus a shúile go ciúin ina logaill chraoraga. Um easparta, ceiliúrann an stráinséir i ndúthléacht na Samhna Fé ghéaga dreoite thar bhallaí lán de lobhra, áit a ndeachaigh roimhe an bráthair beannaithe ar maos i dtéadcheol séimh a ghealtachta. Á, nach uaigneach é clabhsúr na gaoithe um thráthnóna, ag éag, cromann a cheann, i ndoircheacht an chrainn olóige. Bhí an tsúil aige i gcéin mar bhuachaillín beag bhí sé tráth sna Flaithis. Focail ó lámh Trakl féin sula chuir sé lámh ina bhás féin. É ina ghealt cogaidh. Cad í an ghléir iad? imeacht na mblianta, a thaibhse féin, an stánadh úd ón bhféinphortráid, a bhfuil a dúch fós ag sní, gá le haer úr. An é go rabhas ag tnúth tré línte dearga Trakl le deireadh éigin Deireadh le caoineadh ionam féin, deireadh le caoineadh in Éirinn, ní géarchéim spriodálta go Trakl. Deireadh leis na himpireachtaí, an Chéad Chogadh Domhanda, tús le ré an ábharachais.

Filíocht Trakl, filíocht dúlra, scriosta ag an gcogaíocht, craorag, dath na scamall, na scamaill a shúnn fuil mhachaire an áir sa dán 'Grodek' polláirí craoraga na gcapall, dath dearg na gcaor ar sholas fuar na gealaí, solas ag sileadh ar chraobhacha órga. Crónán arm marfach i gcoillte an fhómhair um thráthnóna, na machairí órga is na lochanna gorma is an ghrian os a gcionn ag titim go gruama le fána. Fáisceann an oíche chuici féin gaiscígh ag éag, olagón allta a mbéal. basctha. Ach i ngleann na saileach go ciúin, cruinníonn an fhuil dhoirte ina néal dearg ina gcónaíonn Dia colgach fionnuaire gealaí. Aiseagann an uile bhóthar ar mheath dorcha.

a altóirí práis, cothaíonn céasadh ábhal lasair bheo an sprid anocht, clann clainne nár rugadh. Chonnaic sé an cogadh ag teacht. Ihr sterbenden Völker, a threibheanna ar an dé deiridh. An chathair shaibhir bharócach seo agus caisleán meánaoiseach á gardáil is í gafa idir dhá chrios ama. A leithéid de chiúnas. cathair fé bhrat sneachta, reoitear an t-am. anáil dhorcha i measc na nglaschraobh. bláthanna gorma ar snámh thar ghnúis an aonaráin, an choiscéim órga ag éag fé bhun an chrainn olóige, cleitearnach na hoíche ar eite na meisce, fuiliú séimh na humhlaíochta, drúcht ag titim go mall den sceach gheal fé bhláth, lámha solasmhara na trócaire á bhfáisceadh thar chroí ar tí scoilt. rud is lú a bhogann agus feiceann súil an fhánaí é. Ní chloiseann an chluas ach cling na gclog. Tost, glas, Trakl.

Ó gealtacht na mórchathrach áit a dtéann crainn mheata chun righneadais um thráthnóna feadh an bhalla dhuibh, an t-ainspiorad ag gliúcaíocht as masc airgeadúil. Gabhann an solas le sciúirse maighnéadach ar an oíche dhaingean, ó creill tholl an chloig tráthnóna. Ón gcairpéad aníos éiríonn cnámha na n-uaigheanna, ciúnas na gcrosanna briste ar an gcnoc, mílseacht túise sa ghaoth oíche chraorag. Ó, a shúile smiota i mbéalaibh dubha is an t-ó leis féin ina shéimh-ghealtacht,

An phian, an fhulaingt atá i bhfilíocht Trakl, Weltschmerz, pian an domhain. An phian sin a aistriú go teanga eile, na fuaimeanna, na dathanna, rithimí na péine sin a ghabháil chugat féin, cá bhfios nach slánú é sin ar chuma éigin? Áilleacht na filíochta. Bua na héigse, an phian a fhulaingt. agus a thuiscint. Elis, Nuair a ghlaonn an lon san fhoraois dhubh sé do mheath é, ólann do bheola fionnuartas an tobairín ghoirm. Scaoil leat fhéin Nuair a fhuilíonn d'éadan finscéalta ársa agus dúghluais na n-ealtan, gabhann tú ámh de choiscéim thámh isteach san oíche atá crochta lán de chaora finiúna corcra agus is áille fós ionramháil do lámha sa ghorm. Canann sceach gheal san áit a bhfuil do dhá rosc ré-lasta, Och, cé chomh fada anois thú, a Elis?

Níl sé seo ag tarlúint. Ach ghabh sé siúd céimeanna cloiche Shliabh na Manach síos gormstraois ar a ghnúis agus é cocúnaithe go haisteach ina naíondacht níos ciúine agus d'éag Is d'fhan ina dhiaidh sa ghairdín cuntanós airgid a pháirtí ag éisteacht sa duilliúr nó sna clocha ársa. An uair tháinig nuair ba léir dó scáthanna sa ghrian chraorag, scáthanna morgtha sna lomghéaga. Tráthnóna nuair a chan an lon cois ballaí sa chróntráth nocht an té a cailleadh go hóg go ciúin sa seomra. Ó an fhuil as scornach an fhonnadóra ina sruth, an bláth gorm och na deora tintrí a shiltear san oíche. Órscamall agus am i seomra aduain, fáiltíonn tú go minic roimh an té atá ar lár, i ndlúthchomhrá ag fálróid fé leamháin cois glaise na habhann síos. Tá an sneachta do mo dhó lena bháine, Ag iarraidh dallamullóg a chur ar an stair, Ar an gcuimhne, ar aimsirí, Ar an bhfilíocht féin, nach iontach, Ag iarraidh dallamullóg a chur ar an uafás. Agus labhraid na préacháin sa reilig I dtaobh an ama atá i láthair, an t-am atá caite, an t-am atá le teacht, tús agus deireadh an uile ní. Is bog é an sneachta, is bán, is dubh iad na préacháin. Craorag a bhí filíocht Trakl a shnigh trína chuislí, trína inchinn, tríomsa.

dhorcha mar sin é an lá úd den bhliain naíondacht bhuartha gur ghabh an macaomh síos chun na n-uiscí fionnuara na n-iasc airgeadúil scíth agus cuntanós nuair a chaith sé fhéin ina chloch in aghaidh staileanna dubha ar mire is do nocht a réalta os a chionn in airde san oíche bhrocach. Nó dá raghadh sé agus lámh leis i lámh reoite a mháthar um thráthnóna thar reilig Naomh Peadar san fhómhar, marbhán leochaileach ina luí go ciúin i ndoircheacht a sheomra gur ardaigh na duillí fuara os a chionn. Ba scallamán é sin ámh ar lomaghéaga b'fhada iad cloig chróntrá na Samhna tost an athar a shuansiúl an staighre bíse anuas.

Ó nach ciúin é an ród an abhainn ghorm na nithe dearúdta á meabhrú do ghabh tráthnóna gar do bhallaí sceite na cathrach b'iúd é an t-ainsprid fé scáth chrainn chnó á thaibhsiú thar chéimeanna glasa an tsamhraidh.